Moni ndine Jack nde sabata inotu Nigeria kwagundika usati masewera ayayi nde tikubwereranso ku Nigeria tagwirani chakumwa tenticheze nkhani yake inachitika mu chaka cha 2022 mu April koma chigamulo chaperekedwa pano mayi uyu dzina lake ndi Chinyere Ogudoro mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 46. Amakhala ndi mamuna wake ndi ana ake folo. Ndi akuti Chinyere anali olimbikira kwambiri, amagwira ntchito ku banki. Anagula nyumba yomwe kumene anali ku Nigeria kumakhalamo koma anapezeka kuti mu chaka cha 2018 anapeza scholarship kuti apite akapitirize maphunziro ake ku scotland amakapanga masters koma visa yake yomwe anampatsa anachita mwayi anampatsa yoti abwere ndi family ndi anatenga ana ake onse folo anatenganso amuna ake nde banja lawo lonse linasamukira ku scotland koma atangokhala pa nthawi pang'ono benjamin mwamuna wake wa Chinyere anabwerera anasonyeza kuti sanakondeko ku scotland kuja ndi anapita kukakhala ku nigeria Ku Scotland kunatsala Chinyere ndi ana ake folo. Benjamin anabwerera ku Nigeria. Nde mu 2022 Chinyere anapezeka kuti anatani, anangobwerera modzidzimutsa. Nde atafika, atabwerera anamuimbira foni brother wake kuti dzanditenge ku airport. Brother wakedi ananyamuka, dzina lake Ifeani kaya amatero, anakamutenga ku airport. ananyamuka limodzi kupita kunyumba kwake kwa Chinyere. Akufika anamuimbira foni mamuna wake Benjamin. Benjamin samadziwa kuti mkazi wake akubwera. Kuyankha foni kupeza kuti wabwera amuuza kuti dzanditsegulireni pa gate. Atende mamunayo ananena kuti sindili kunyumba koma pitani akakutsegulirani. Kaya kunali anthu ena a rent chani ndi anapita kunyumbako kukalowa nyumba ndi brother wakeyo kukhala kumamdikirira mamuna wake. Nde mamuna wakeyo anafika Benjamin madzulo, anapeza awiriwo, anayankhula nawo akuti pang'ono, kenako usiku anthu anangodabwa kufuula, kuno kuno kuno kuno moto kuno moto, anthu kuthamanga kupita akumpeza ndani Benjamin uja akuthawa, akunena kuti nyumba ya moto, anthu kuonadi nyumba yabuka moto, Benjamin akuti ndapsa apa ndi apa, nde zinapangika kunena kuti brother wake wa Chinyere uja Anathawa mnyumba muja koma anali atapsya koopsya nde anthu anamunyamula kuthamanga naye kumapita kutiko? Kupita naye kuchipatala. Chipatala choyamba anauza kuti kuno sititha kuthandiza anthu oti apsya chonchi chifukwa choti anapsya kwambiri anamtenga kupita naye chipatala china kumenekonso ananena kuti sitingathe kumuthandiza wapsya kwambiri kupita naye kuchipatala chomweno chinali choyenerera koma anamwalirira munjira asanatani asanafike. Kumufunsa. Benjamin, Benjamin akuti, ndangozindikira nyumba ikutani, ikuyaka, ndapsa apa, ndapsa apa, e, kumasonyeza, kumafotokoza mwini wake mmene zakhalira, chifukwa tsoka ilo chinyere anafera mnyumba momo. Nde anthu ena amanena kuti yayi, nkhani isikumveka bwino, amakhulupirira kunena kuti Benjamin chilipo chimene anatani, chimene anapanga mpaka na mu December 2022 Benjamin anamangidwa kwambiri anamangidwa chifukwa cha umboni umene anapereka anthu amene anamutenga ifeanyi amene ali brother wake wa chinyere kupita naye kuchipatala akuti anayankhula asanafe nde anafotokoza asanafe ali munjira kuthamanga naye kuchipatalako ati ananena kuti chomwe chinachitika ndichonena kuti atapita ku scotland Chinyere ndi ana ake ndi Benjamin. Benjamin kaya anaipidwako ndi chani ndi kubwerera kutiko ku Nigeria. Nde Chinyere anamva uthenga, analandira uthenga onena kuti amuna ako akufuna kukugulitsira nyumba, anali ndi katundu wambiri chifukwa choti anali munthu olimbikira kwambiri. Chinyere iye ndi amene amakwanitsa zinthu. Kaya kugula manyumba, kugula chani amapanga ndi iyeyo. Amuna akewo sindikudziwa kuti amapanga chani. Koma anangomva kunena kuti akuti afuna kutani kugulitsa zinthu zako komanso ndi okwiya kwambiri chifukwa choti akukanika kuzigulitsa zinthuzo and chifukwa chomwe amakanikira kugulitsa zinthuzo chinali choti zinthuzo katunduyo olo nyumbayo mkaziyo amati akamamanga nyumba kapena akamagula nyumba amazisiya zinthuzo mdzina lake nde abambo samadziwa amangoona ngati kuti "Ah, chuma chonse chikupangidwa mkazi akamapanga zinthu akuika maina athu nde pa nthawi yomwe anaganiza zoti agulitse Mobisa, mkazi wake asakudziwa, anapeza kuti angogunda mwala chifukwa chonena kuti sizinali mu dzina lake. Ndiye anamukwiyiranso mkazi wake koopsa kunena kuti kani katundu yense anadziikira m'dzina mwake. Nde mmene Chinyere anamva uthenga kuti amuna ako akufuna kugulitsa katundu, anapanga decide kuti angonyamuka asamuuze kuti ndikubwera akangotulukira kuti akamvetsetse kuti chikuchitika n'chani. N'kuona anapeza kuti wapita ndi kungomuimbira foni brother wake kuti chani, ndabwera. tiyeni kutiko kunyumba kuja nde tsiku lomwelo ati atafika anapita mnyumbamo abambo anakhala ngati anachokapo kaye a benjaminiwo sanakhalitsepo kenako anabwera madzulo ati atafika madzulo anayesera kuti atsekule chitseko anapeza nchokiya nkumagogoda nde brother wake wa mkazi wake ananyamuka kukatani kukatsekula chitseko ati ndi anayamba kukangana benjaminiyo kumankalipira mlamu wake kunena kuti chimene mukundikiyira nyumba yangayomwe nchani nde ati mlamu wake nkumati ah, inu mulibe kiyi ife mwina chitseko chatsekedwa ife tinaona kuti ndi usiku kwada koma timaganiza kuti inuyo muli ndi kiyi ati analalatalata pamenepopo benjamin uja nkutani ndikutuluka nde ifeanyi ndi mchemwali wake chinyere usiku umenewo fa mchimwene wakeyo ifeanyi amakhala kunyumba kwake anali ndi zake amapanga zake anangobwera kuti akamtenga mchemwali wakeyo ku airport akamtule ku nyumba koma fati anafika mochedwa nthawi inali itatha amati adzinyamuka next day kuti azibwerera kunyumba kwake anagona konko anagona chipinda cha alendo mchemwali wake nkukagona ku chipinda kwake ali mtulo usiku usiku mpamene kumazatulukira ndani benjamini uja Nde Ifeanyi anafotokoza kunena kuti anathira petulo m'nyumba, kuchipinda komwe iye amagona n'kumuthiranso ndikumukoleza moto ndikuthamanga kupita kuchipinda kwa mchemwali wake amene ali mkazi wake wa Benjaminiyo kumuthiranso chani petulo ndikumuyatsa moto ndikuthiranso m'nyumbamo ndikuyatsa. Iye zibala amaonetsa kunena kuti ndinapsya apa apa anapsya mmene amayatsa moto atathiramo petulo ndikuthawa. chifukwa anthu ankamfunsa kuti iweyo watulukamo bwanji bwinobwino chifukwa olo zipsere amaonesazo tongokalaso pang'ono usatiso anavulala olo pang'ono kuti iweyo utuluka bwanji bwinobwino pamene mkazi wako ndi mlamu wako ali mnyumba choncho uwayeserapo chani kuti uwathandize nde amangofotokoza bwinobwino iye ayi natere natani natani nde nkhaniyo yakhala ili ku court ko ili ku court anthu amanena kuti munthu uyu wapha anthuwa nde umboni umenewo anapereka mlamu wakeyo asanafe mawu ake omaliza anali onena kuti wachita kutiyatsa moto wabwera titagona usiku nde anebaso anapereka umboni kunena kuti ah bamboyu tinachita kumuona atanyamula chigubu cha mafuta akuthawa mu nyumbamo mmene moto umatani unayamba kuyaka anali atanyamula chigubu kumufoto kumfunsa kuti nanga chigubu mmatani nacho ali ayi ndimafuna kuzimisa ndimafuna kukazimisa chani generator kunena kuti ndibwerese mu cooling system fati mkazanga anazolowera malo ozizira zosamveka bwinoyi nde anthu anakwiya koopsa kuti munthu mkazi wake walimbikira wasiya ana folo anawasiya anawo ku scotland sanabwerere nawo wapanga zilizonse nkumupha chifukwa chonena kuti afuna kumulanda zinthu pamene iye akulimbikira ndipo suti anamchita chipongwe choti kaya kumusiya mamuna wakeyo ayi Mwamunayo ndi amene yekha amangozinyumwa nkumasowa mtendere mpakana kukapezeka kuti kuwapha imfa yake yowawa choncho. Nde pa 25 February 2025 Benjamin walandira chigamulo ndipo chigamulo chake ndi chonena kuti iyeyo aphedwe chifukwa cha nkhanza zomwe anampanga mkazi wake ndi mlamu wake. Akuti anyongedwe pakhosi kufikira afe. nde nkhani yake ndi imeneyoyo ndi nkhani ya 2022 koma yabweranso chifukwa ti chigamulo chatuluka panopo izo kaya nkuzifotokoza kuti bwanji mabanja awa pena amadzaopsa wachikondi amazasanduka mdani zikomo kwambiri